nke madam stainless mm. ọ ga-akpọ ụmụ ụmụ okorobịa ndị ndụrụ ndị ndụrụ 50 ndị moto futala m moto ndị ka bụ ngoro gwụrụgwụ moto
agụla m ka m chenji ego ya moto ya gwere ego nye m ọ dịkwa agbarị ka m moto m giji hụkwana ego m giji nweta gị ya ke ndị mma adugbo abala bụ anọ kpasafụ lekwa madam stainless na ọ na-akpụ n'ọkpọ

akwụ ka ka m si ba wee bata wee nụzie ka mmadụ na-eti woi ọ gịnị kedu ife dị ijele ori n'abalị ka ihe ime
ọ mara apolos apolos mebe ebute mebe ebe ụlọ ọrụ m mechiri ọrụ m hafụtala ndị ike

bete o nwere ife mere ya nụ o fere efe o fere efe gburu asị m gị ọ dabala ngwugoro mụ na m amafe ya bịa gwere isi ma akwụkwọ egwuri ebe niile kwọ ọkwa ekwuru m ekwu na apolos a na-agwọ ọgwụ ọgwụ nwa ụbọchị m gwara ya na ọ na-agwọ ọgwụ nke ọ na-efe efe ọ bụrụ na ọ gịnị ya nwere ife ya ma na ọ gwọrọ ọgwụ eziokwu adị ọ chọkwa ka ya gbuo gị nye na apolos adịrọ m agụ ya okwu n'azụ apolos jigodo nwayọọ biko ka m gwacha anyị ife a hụrụ ibe mmiri ọkụ
ya bịa mebe ya bịa mebe ngwekwe nke ọ dị m o nwekwa ihe mere ya mma bịakwa bịa jide gị ekwuchagokwa atị ọnụ ngọtara ego ka wee jee ụlọ ọgwụ

ebe ị matara na ama enweghị chi ọzọ ya zara onwe gị afa ka m gbakọgodo ihe dị na shọpụ a ma nọwa ahịa ọ dịsịkwa ya marakwa m ụdị ahịa dịkwa nke amakwa m na fa na-achụgharị m na-agba ka mgbakọ mgbakọ na mwepụ onye nọ kedu onye nọ ya zara onwe gị afa nwaanyị nwaanyị na anya onye na-apịzi ife ada ama mgbe mmadụ batara apolos apolos ọkwa gị nwa bụ apolos ọkwa gị nwa apolos nke afụ na-agba ọkada nke afụ na-agba ka onye ala n'ilo oge nwanụ ka bi n'akụkụ akụkụ ebe anyị bi rapụ ebe m bi abagoro m gị ị bagoro m ọkada before ana m aba ndị ọla ala ahụ ọkada awụ m onye ala ana m aba ọkada ndị ala ọkwa ọkada nke ka i ji enye ọkada ga-azụ gị nri kpoju gị nwere shọpụ a ala gbachie gị ntị maka ọ na-eme mma aga chegodo ka m jụọ gị si si gịnị nke jụkene ihe afụ ị jụrụ ọzọ ọ nwere ihe ị jụrụ m oge a a sị m ma ihe ọ shọpụ gị ka o nwe ebe ọzọ ị nwere shọpụ ajụjụ nke a ị bịa ịjụ m ajụjụ onye nwere akọ na uche ka ajụjụ onye nwụrụ anwụ ka ị na-ajụ m ị makwa ihe onye nwere nwa ya ajụnụ gị ajụjụ ihe m ji ekwu maka na anụ m na shọpụ gị na-apụ anwụrụ m wee sị ka m ọ dịgo ọ na-eme ị na-apụ m were m ọkada na-eso gị na-achọ ka m mụta ebe i nwe shọpụ achọrọ m ịzụ nnọọ ife tinyesia n'ụlọ ife a na-eri eri onye ka m ji wee were kaadị i nwekwa pos ọ sọsọ gị na amụrụ ife a na-akpọ pos nke a na-etinye kaadị i nwekwuru ya ife na-azụ bu ibu maka achọrọ m itinyesi ngwa afịa n'ụlọ achọrọ m imefu stọk
ịka akpọ na ngwa ahịa ịka akpọ na ibe ị na-azụ mm. ọ bụ ị ma na olu nwanne nya ee ndị ori bịa ebe a ha bịa dọba moto be n'ebe nụ wee buo friji ịtọ ka ọ dị butere ebe a ha buo ibụa busi na n'ebe anụnwa niile dịzi o nwerezi ife dị ya nọ onye maka ị fụ m na m na-agbakọ ọnụ na-ewe wepụ ka m malụnụ ka ahịa si wee na-agazi ndị ori ndị ori ndị ori

oke nwa m nọ Dubai na Dubai eh. Eh, eh, ọ Dubai na ị nụrụ um, news ụnyaa n'abalị ebe 10 na gọọmenti ndị Dubai ekpokọsigo ndị isi ojii niile na-agba akwụna na befa kwenye n'ụlọ mkpọrọ na-ebunata ha n'izu ụka na-abịa ị nụrụ ya na-ebunata nwa gị nwaanyị onye nụrụ ọnụ izu a ị kpọgo nwa ya taa mụ na ya kwuru okwu nya okwu okwu nya

Joyce, kee ebe i si kwanụ? Onye bụ di gị Apollos nwa? Ị nwere agba i nwe di? Biko pụọlụ m ebe a, ị nụrụkwa ihe ọ bịa bịa kwuo. Na asị na nwanne gị nke nọ Dubai ee na ejidechala ha kpọkpọ ịba n'ụlọ nga na a ya-ebunete nyawo nyawo apolos na ọ wụrọ na ọ wụrọ nwa m ka m were igwe gị a ka m were bee ya o tupu nwaanyị a abịa ị fụ ka fa si wee kwụsị ya nnọọ silas ụbọchị ha ga-akwa bịa na-abịa bịa gbu n'ebe a gbuo gbuo m n'ebe a kụgbuo m akụgbuo amaghị m ife na-ewu kịta ife na-ewuzi nụ e, mekanik lụsịa ọlụ a ga-enye ya ego a kụbie ife a na-akụ ife a na-akụ ife oh, oh.

m menye ya ego lesịn i jebe ụlọ akwụkwọ jee gwa fa izu ụka ọzọ next week nye gị ego lesịn a na-enye gị ego lesịn kwa ụbọchị nyaahụ lesịn nwanne ụnyaa lesịn lesịn lesịn o nwere ebe dị ka a na-enye ego lesịn ị fụrụ na ọrụ ike ka m na-arụ ọrụ ike ị fụkwa ife nna nna ife nna afịa ebe a ife mfere ga-eweta ife ka ị bịa so m debie
so ị na-esi ama anya otu ọ si magasịa mma wee sị m bịa ka mụ na anyị bịa soro ka anyị na-emekọsị ife mekanik ọkụ ya mpa ọma leele mpa ọkwa ị fụ ọma leele mụ na ya esokwa mmekọsị ife a niile o aga m eso ọkwa ị fụ ego a aga m achọ ile ego achọcha ana ikwu ogologo okwu anyị eti ọkpọrọ fụ trọza tọs gwa ya ka o esi wee mpa ekwusịkwa m o mmasị mpa anyakwa m o mmasị mmasị ị makwa na ọ bụrụ na ọ bụrọ na m ma mgbe m meziri nne gị ife o wee dị ime gị wee mụọ gị ana m asị na nne gị gbaa akwụna wee bịa bunye m ya nye nne gị mmasị otu anya m ji afụ ụzọ di na-emezi m one a hei afụjuo m anya ọ bụ na nwunye m ọ bụ na oriakụ m ọ bụ na ife e mere nne ka m na-arụ ọrụ ike na-atagbu onwe m n'afụfụ nwa wee na-eme m ife a

Max! Lekwuru posta anyị na ka efere ya na ahụ. So after this one, nke a nke a m ji were ego mgbe aha ị na-azụ ahịa ọsọ. Gị na ndị Eliza ha na-eme gị na nke nsị karo karo. Nye ka nche Eliza kịta na because ndị mọ na-ekwu ndị mọ nkịta.
chere Max ihe agụwa a ga na-agwa gị, lee ya lere ya anya na ọ mụnwa na Ee, so ihe ị na-agwa anyị gbawa eziokwu ihe na-agwa gị bụ eziokwu na mụ na nọsị na-atụ gị asị na ata ngọdọ akpa uro nkata nkata ha ghọọ ngịga so ifugo ya na ego na-ewefere ya na chere Max ọ gị mara mma niile a ọ mụnwa na ọ ego na-ekwu ego na-echenji ọbara o chenjere my blood Ee, Max Ee, Max Chineke, ibutogokwa

na ike agwụgo mmadụ ike agwụgo m n'ọlụ a ife na-agba na mba mba mba isi na-agba m popcorn kedụ nwaanyị a ka o nye anyị mmanya eh, madam rose madam rose na-eburu ukwu a buru na-agbago agbadata na-abịa na-abịa bịa ebe a agụ karịsịa

ọsịsọ na ọdụrọ nke igwe ka m gbanyegodu ife n'isi mmadụ niile step down hmm. isi na-agbazi m popcorn mana ife na-eme one ka a ga-aka one ka a ga-agha na ọrụ ife na-eche ịmara ka m tinyegodu ife n'isi

o nwere ihe m chọrọ ka m gwa gị ike ọlụ agwụgo m ọ ya agwụghị ihe ọ gwụrụ ọ gwụgo m echekatago m ka a ga-esi ya eme ya ọkwa ihe i chepụtara ya agụ
ọkwa ị fụrụ ọlụ a na-ege n'anya na mbụ na ọ na-abụ

nwa na-elere m ahịa fụzi m ya ọ ga-ahapụ ebe e, iji ukwu na-achụ chịkọrọ kọstọma niile na-akọrọ nwatakịrị ọrụ ọrụ nwatakịrị bịa ka ọ tụrụ aka chi bịa buru ukwu na-aga ka onye ya arapụghị gị jee chụba nwatakịrị ka ya tara aka

i si n'ụzọ nke a i piote ụzọ nke a ị kụ aka na geeti onye ya pụta kee ife ị chọ ị sị na ị wụkwa onye nepa ọ kpachie geeti gbaa ọ sị ife anyị na-eyuzu wụ prepaid mita ka ife na-akụla aka na chineke nna ọlụ a ọlụ a ndị ọchịchị na-achị ugbu a jidere ọrụ anyị ya saa o nwere uru ọ ba n'elu wikendi ọkwa taa wikendi anyị pụta ama m ma nkwọbi ma ụgba ma isi ewu ama m ụmụ nwaanyị n'one na-anọkete anyị n'akụkụ keezi onye fụ ọnwụ na ọgba nwaanyị ọ ga-ewepụ ọnụ olili ji lie ede sị na ego ka ya chọrọ na ọmara e, mm, na a ga-ebu ụzọ kwụọ ụgwọ ka anyị anwụ otu ekpem otu ekpem anyị chọọ ịnwụ na anyị arapụ ọrụ a a ga-arapụ ya mana arapụkwa na gịnị ka a ga na anyị na-amụ amụ ị bụ obere nwa anyị aba nnọọ street nụ o nwere ife a nara eme ọ sị m na street bụ ihe a oke ewetara onye mba ọfụma emechaa m ga-akọwara gị ihe afụ anyị ji egbu tọtọ ọkwa ị fụrụ ego nwa mba akụ karịa baa na street m ji egbu tọtọ m ji akpọ ego na-esi isi ọkwa ị fụ ụdị ụlọ ọma nya alụgharịa ọzọ nya alụgharịa ya baa na streeti ị makwa ife na-eme na streeti emechaa ka m kọọrọ gị emechaa ka m gbuo olu Silas Nwaba ngwongwo Silas Nwaba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya aja arụ ngwongwo

Silas Nwaba Silas Nwaba